Kodi munapanga kale subscribe pano pa Lahiri K TV? Tapangani like, share komanso subscribe kwa omwe simunapange subscribe pano pa Lahiri K TV kuti ma program athu azikupezani mosavuta. Ah, koma Malawi amene anamuloza ine sindimamudziwa kuti kodi anali wamamuna kapena anali wamkazi anamwalira kapena kapena ali moyo kodi anali wakumpoto wapakati kapena wakumvuma kapena wakumwera kodi anali waku Mdeka kwa Namsunga kapena anali wakwakudedekude kapena anali wakwamulanje kwanyezerera ku phalombe ayi koma ameneyo anali wakunsalu ngati si wakunsalu anali wakuchikangawa kapena ndi wakwa chapananga kapena ndi waku Lake Chiuta kapena waku Lake Chilwa koma iweyo asa amene unatiloza iweyo ndi dolo iweyo ndi katundu koma inu zoona amene akuvutikira malawiyu Wina angamapite pa msika kumagawa zovala malo motenga ndalama zimenezo kuwapatsa anthu kuti athandizike kuwapatsa ama business iwe nkukatenga kaunjika kwa amwenye nkumagawa pa msika. Wina nkupita ku state house kumagawa ndalama koma azionana ayi ntchito ilipo akayanjana asiyeni ndithudi aka Ah, ayi akayanjana Asiyenidi, ndipo musalimbane nawo, chifukwa kumene akuchokera anthuwo inuyo simukukudziwa. Chidzukulu cha Mai Nzunga, Emmanuel Leah Makatani, mpalamatabwa, msemamitondo, wena wamangoti mfumu ya ndodo, kuchokera ku capital city ya Mdeka ndi Lundu kumadzala uko! Ndiye kwathu kukupatsani moni Amalawi kuli konseko kumene inuyo muli. Nkhani yathu ya lero tikunena kuti. akayanjana asiyeni chifukwa zimene zikuchitika kuseriku sakuzidziwa zimene zikuchitika pano sakuzidziwa zimene zikuchitika kuseri ukoko uko sakuzidziwa komanso chakudza mmawa awawa sakuchiona ndi chifukwa chake tsiku la lero wina akugawa ndalama ku state house wina akugawa kaunjika kumpoto uko ayi

inu ulemu wonse tidakuchitani mchaka cha 2020 chija kuichosa dpp mwa mwano kuichosa dpp mwa nkhanza kuichosa dpp ngati ana akuchita sonawo za chibwana inu zimene zija simungatengere chitsanzo iyayi Inu zoona malo momthandiza mmalawi weniweni muli busy kumagawa ndalama? Inu zoona malo momthandiza mmalawi amene akuvutika tsiku la lero amene anatenga neef 100,000 amene anatenga neef 500,000 amene anatenga neef amene anatenga ngongole zosiyana siyana mdziko muno nkutenga kukagula katundu wake ku Limbe nkutenga kukagula katundu ku kanengo nkutenga kukagula katundu muzomba nkutenga kukagula katundu ku- ku- ku- ku- ku- ku- kuja ku- ku- ku- ku mzuzu kuti mwina akathandize mabanja banja lake ndi ana ake zoona amene uja zinthu zamsokonekera lero mukupita kumakamulanda firiji lero mukupita kumakamulanda radio cassette lero mukupita kumakamulanda makasu lero mukupita kumakamulanda zinthu mnyumba zophikira inu lero mukutenga ndalama nkumagawa kumamwaza ndalama wina ali ku chigawo cha kumpoto kumagawa kaunjika asanduka ogulitsa kaunjika amene vice president guys are you really serious for malawians eh? bwanji osatenga ndalama zimenezo kumthandiza uyuyu kumpanga cushion munthu uyuyu amene zinthu zamuvuta watenga neef yake kuti mwina zinthu ziyende mmene tikudziwira dziko lino la malawi zinthu sizikuyenda mdziko muno nkupita kumakamulanda amene ujayo kumakamulanda tizidebe are you really serious guys are you serious for malawians tikuganiza koma ndiye nkumanena kuti ha tikupita mu kampeni ndiye nkumanena kuti ha tikufunanso akuti boma ndi lomweli boma lake liti limene mukunena inuyo boma la zibwana ngati liti mukuganiza bwanji guys mukumganizira bwanji mmalawi ayi akayanjana tawasiyani ine ndidachita mwayi nthawi ina yake kupita ndi dr saulos klaus chilima chigawo china chake kumpoto kodi siku- ine sindinkadziwanso kuti dera lino kumakhala wanthu kuseri kwa mapiri ena ake kupita kumene kuja Dr Saulos Klaus Chilima kumagwada kumene kuja kuwagwadira anthu akumene kujako mademo amene amachitika aja kuthamanga ndi aulendo aChakwera mu- mudzi muzindamo kuti mwina kapena zinthu mdziko muno zisinthe inu munkatilonjeza kunena kunena kuti ayi tikangotenga bomali zinthu zisintha Saulos Chilima Apa tipange chonchi tipange chonchi amalawi zinthu zisintha. Titangotenga boma lija Saulos Chilima uja kumuyika pa sale inu nkumaona ngati kuti kapena mwina mupanga zinthu za nzeru. Zoona akuluakulu inuyo mungamagawe ndalama mmene dziko lililili mmene kuchipatala kulili kulibe mankhwala. Zoona inuyo mungamanyamuke ndithu kumakagawa kaunjika asilikali ndi ndi ndi nkumagawa kaunjika. Zoona kumampatsa munthu trouser munthu akusowa chakudya. Ah, mukuganiza bwanji? mukuganiza bwanji kodi adamulolodza malawi ndi ndani zoona inuyo dr usi tinkaona ngati kunena kuti mwina mmene mwabwera kumeneku tizipangako zinthu ndi zinthu zina zake zokhala ngati kuti zinthu zimene mwakhala mukudzudzula inuyo kuti zinthu ziyende bwino lero nkumapita kumakagawa kaunjika tikuganiza bwanji ngati dziko bwanji osatenga ndalama zimenezozo nkuwapatsa amabizinesi dzikotu limayenda ndi anthu amabizinesi aja mmaona amatchedwa mavenda aja ndi amene amayendesa dziko amene aja bwanji osatenga ndalama zimenezo nkuwapatsa tapitani ku free market mukaone ku blantyre mukaone mabizinesi mmene athera tapitani mu zomba inu mukaone inu mabizinesi mmene athera mulilongwe mmene muli inuyomo taonani tapitani ku msikako tapitani ku msika wa mwayiko

kumuchita mwano mmalawi osamkumbukira zabwino zimene adachita zoti adalawira mmamawa nthawi zino ali panzera kwa kuvoterani inuyo ndine ndemwenso mmodzi amene ndinkauza ndikuti iyayi tiyeni tikavotere awa pali kusintha tiona kusintha lero zoona mungamapite kumakatipere kumakatipasa kaunjika zoona kumakayika amalawi panzera ngati dzitsiru kumakawayika amalawi panzera ngati anthu opanda nzeru kumakawayika an- an- panzera amalawi ngati andimba ndi ana amwiyomuyo asisisi abwirikwise zoona zimenezo mmalawi uja adakuyikani pamenepo wasanduka chitsiru mukuganiza bwanji adamulodza malawi ndi ndani kodi mfiti yake idachokera chigawo cha kumpoto chigawo cha pakati chigawo cha kumwera chigawo cha kumvuma kapena mkumadzulo ndi ndani kodi idali yayikazi idali yayimuna idali mfiti ya mtundu wanji ayi zoona

A Dr. Nankhumwa mukuona zimene akuchita awazi? Prof. Mutharika mukuona zimene akuchita awazi? A Chihana mukuona zimene akuchita awazi? A, a Kabambe, Dr. Kabambe mukuona zimene akuchita azi? Tikukupatsani mpata nanunso pa 16 September mutenge boma ili tsopano. Koma nanunso mukazachita izi Mfumu ya ndodo, ngati Mulungu akuisunga, idzabweranso kukuuzani kuti, Chibwana ichichi chomapatsa anthu kaunjika ndandanda ndikumasiya kuchita zinthu zawo m'midzi, m'manyumba, kumabwera kudzalandira thrauzi, saikilini, kumabwera kudzalandira andaweya, kumabwera kudzalandira khamisolo pansika, zoona ndithu tidzakuuzanisoni kuti chibwana ichi ayi. Kuli. Kuli mphekesera zina zimene zikunenedwa kuti akuluakulu ena achipa, a zipani ena akunena kuti iyayi ifeyo tiyenda tokha ndi cholinga chonena kunena kuti tikadzafika pa namba 2 basi tidzapikisana ndi zipani zinazi. Chibwana ichichi nchimene mfumu ya ndodo ikunena kuti ayi. Mayi Joyce Banda, a Prof. Mutharika, Dr. Kabambe, a Chihana, a Nankhumwa, pitani ku mgwirizano. Pangani mgwirizano wa changu changu osati awa atidike zonena kuti ah, tizabwerenso round number 2 ayi chimene chikufunika nchonena kuti anthu awa achotsedwe ndipo achotsedwe mwa nkhanza ndipo achotsedwe mwa chipongwe kwambiri chifukwa chimene akupangachi ndi chipongwe kwa wapanga amalawi sangakatenga ambuyanga a Namzunga ineyo kukasiyisa khasu kumakagawira ah, khamisolo mchipongwe chachikulu Sangakachotse ambuyanga akwa Nanariya uko, a Dzonzi. Sangakachotse a Masina. Sangakachotse a, a Phiri, komwe uko kwa Ndimba ndi yani, kapena kwa Mwiyo Mwiyo, ndi kwinanso uko kwa Nyezerera, osaiwala kwa Kunenekude, kwa Masamba, kwa Tulo ndi Nkhondo, nkumakawapatsa underwear, kusiya ukalima fodya wawo, kusiya ukalima chimanga chawo. Ayi, zimenezo. Zonsezi ndi chipongwe chachikulu. Koma mavuto amenewa kuti athe ndi pa 16 Sepetemba. Akuluakulu a zipani zotsutsa nonse gwiranani manja tiwachotse awa kamodzi nkamodzi. Musakanganirane za maudindo za maudindo Mmalawi sadya udindowo iyayi. Komanso ine amene ndidasakapo kwathu ku Mdeka ine amene ndidamthamangitsa kalulu nkumphera pambuto sitigawana tisanaphe zinthu za abale wanga. Timagawana titapha. Tikagawana titapha zinthu zidzayenda bwino. Koma izizi zoti ine mtengapo. koma mu- chinthucho chili moyo nkhani ndi imene amene adanka ku sukulu ija timati dying horse tikuidziwa nkhani imene imene idakhalira tiyeni tiwakonde amalawi chifukwa nthawi zina umadzanena zonena kuti ayi ichi chafa kale osadziwa kuti ichochonso chidakali ndi moyo mmene chikumalizika chikamamalizika ndi iwe yemwe chimakumenya bullet ukagwera uko nkhani ya dying horse ena amene tidanka mkalasi tikuidziwa bwino mmene idayendera Chimene chikufunika ndi kupemphera Malawi wonse otsutsa inuyo Mai Joyce Banda monga nanena kale khalani patsogolo muone kuti zinthu zikhala bwanji Bambo Professor Mutharika ndikubwererani konko ku Page House kuzakugwadirani Bambo Kabambe ndikubwererani kunyumba kwanu kaya nku Namiwawa kaya ndiku Lilongwe kuzakugwadirani Bambo Kondwani Nankhumwa ndikusakasakani mpaka ndikupezani a Chihana kaya muli ku mpoto kaya muli ku Lilongwe Ndibwera kumeneko ngati izi zipitirire kudzakugwadirani. Paja dzana ndidanena kale kunena kuti ngati mchitidwe uwo ofuna kupanga mgwirizano ukanike ndidzayenda maliseche m'dziko muno kuyambira ku Blantyre, ku Lilongwe, ku Zomba, ku Mzuzu ngakhalenso madera ena osiyanasiyana chifukwa cholinga changa nkumulirira m'Malawi amene akulandira khamisolo malo monse akuti azikalima, m'Malawi amene akulandira 25,000, 50,000 akuchokera ku Chikwawa. what does it mean? tikupanga chani ngati dziko? dziko lathu likuyendetsedwa mwachibwanabwana zimene tikuchita sitikuzidziwa. ineyo ine ndikufuna mgwirizano amalawi akufuna mgwirizano kuti awa tiwachotse. inu a dpp zibwana zija munkachita zija mukayamba mmisonkhano kuyenda mwauza amalawi kuti zokulakwira zimene tidakulakwirani zija. sitidzapanganso lero tikupanga izi izi izi musakanganirane dundu musakanganirane gwape musakanganirane kalulu musanamuphe mumuphe kaye kaluluyo nde mukhale pansi muone kuti tipanga bwanji ngati padzakhalenso wina wadyera mfumu ya ndodo idzabwera nkunena kuti iyayi izi ayi

sindizakukhumudwitsani mu njira ina yaliyonse ngati ine mfumu ya ndodo koma kummenyera mmalawi osauka weniweniyo awo amene akumandiimbira foni ena akuti ayi mfumu ya ndodo tikumane mutithandize kampeni sindikupanga nawo